choti ukwati wakonzeka dzikoli silingapitirirenso mawu a mulungu akulankhula kwa amosi zikonzeretu kukumana ndi mulungu wako prepare to meet thy god o israel kwa nthawi yayitali takhala tikungolankhula za kubwera kwa khristu yesu koma ndifuna ndikusimikizireni mawu a mulungu ndi zimene tiphunzire lero ndi mawa zikutisimikizira kuti dzikoli silingapitirire yesu akuyenera kubwera ndipo ngati yesu sabwera ndikuti moyo pa dziko lapansi ukhala osokonekera kwambiri koti inu ndi ine sitingakonde kukhalabe mu dziko lapansi ndi pamene dziko lafika aliyense alakalaka kuti yesu abwere so tisanalowe mphunziro limeneli tipemphere atate mu dzina la yesu khristu tikuthokoza chifukwa cha mawu anu amene mudati simudzachita kanthu musadaulule chinsinsi chanu musadaulule zinsinsi zanu kwa akapolo anu tikuthokoza chifukwa palibe chimene chikuchitika pa dziko lapansi chimene inu simunaneneretu tikuthokoza monga inu kholo monga inu tate wathu mukupanga china chilichonse kuti ofuna kupulumuka apulumusidwe ndipo otayika chikhala chisankho chake tikulakalaka masana ano mmaola a tsiku la sabata mukatichitire chifundo mukatikomere mtima mukapulumutse wina aliyense wa ife mchipinda chino kuyambira ndi ine kulankhula nkosakwanira mukulakalaka kusinthika kwa moyo mukulakalaka kusimikizika kwa mtima kuti ndithu inu yesu mwayandikira mawu anu akulankhula kuti katsala nthawi kakang'onong'ono ndipo wakudzayo adza ndipo sazachedwa koma olungama wanu adzakhala ndi moyo mwa chikhulupiriro muonjezere chikhulupiriro chathu mutikhazikitse m'mawu anu njira zathu ntchito zathu zitsimikizire kuti inu yesu mwayandikira ndipo ife tikudzikonzetsera kukumana nanu lemekezeke mutamandike masana ano tikumanga mphamvu ina iliyonse malingaliro ena aliwonse ofuna kutsutsana ndi mawu anu inde ziwanda ndi satana mwini musalole kubweretsa makayiko pakati pathu koma inu mulungu okhala kumwamba mwa angelo anu mutsimikizire za mawu awa masana ano chifukwa mwayandikira ndipo simufuna ngakhale mmodzi wa ife akatayike muyime nane muyike mawu anu mkamwa mwanga inu nokha yesu muonekere mu dzina la khristu yesu amen luka chapter 21 kuyambira verse 25 mpaka na verse 32 tiwerengereni mawu akulu akuti no m'bado uno sudzapitirira yesu akulankhula motero kufikira zonse zika zi- zitachitika zimene tifuna tiwerenge m'mavesi awa luka 21 kuyambira vesi 25 mpaka na vesi 32 yesu akuti zimenezi m'bado umene udzaone zimenezi zikuchitika udziwe kuti m'bado umeneu supitirira kufikira yesu atafika so mulungu akhale woona aliyense akhale wabodza tatiwerengereni tatiwerengereni baibulo la chichewa luka chapter 21 verse 25 mpaka na 32 ndipo kudzakhala zizindikiro pa dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi ndi pa dziko lapansi chisauko cha mitundu ya anthu ali mkuthedwa nzeru pamkokomo wace wa nyanja ndi mafunde ace anthu akukomoka ndi mantha kuyembekezera zinthu zili mkudza ku dziko ku dziko lapansi pakuti mphamvu zakumwamba zidzagwedezeka ndipo pamenepo adzaona mwana wa munthu ali mkudza mu mtambo ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu verse 28 koma poyamba pakuchitika izi weramukani tukulani mitu yanu chifukwa chiomboledwe chanu chayandikira verse 29 ndipo ananena nawo fanizo onani mkuyu ndi mitengo yonse pamene iphuka muyipenya nimuzindikira panokha kuti dzinja lili pafupi pomwepo inde chotero inunso pakuona zinthu izi zili nkuchitika zindikirani kuti ufumu wa mulungu uli pafupi indetu ndinena ndi inu m'badwo uno sudzapitirira kufikira zonse zitachitika kumwamba ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu anga sadzapita tathokoza
bible kulankhula mu luka chapter 21 mawu amene akulankhula ndi yesu khristu so pa verse 25 akuti ndipo kudzakhala pa dziko lapansi chisauko cha mitundu ya anthu ali kuthedwa nzeru verse 26 akuti anthu akukomoka ndi mantha ndi kuyembekezera zinthu zili nkudza ku dziko lapansi verse 28 koma poyamba kuchitika izi zikupangisa anthu kuthedwa nzeru zikupangisa anthu kusauka zikupangisa anthu kukomoka ndi mantha pakuyamba kuchitika zinthu zimenezi akuti weramukani tukulani mitu yanu chifukwa chiomboledwe chanu chayandikira inde chotero inunso pakuona zinthu izi zili kuchitika zindikirani kuti ufumu wa mulungu uli pafupi mu phunziro la lero ndi la mawa tingofuna tione zimene yesu akuzilankhula zimene zipangise inu ndine kukomoka ndi mantha ndi kuthedwa nzeru ndi kusausika m'miyoyo yathu pamene tikuona maulosi a nthawi yakumapeto

chifukwa cha kuchirikiza pa luntha lathu pakukhazikika pa malingaliro athu mawu a mulungu angathe kuoneka ngati sachitika angathe kuoneka ngati onyozeka koma ndi mawu a mulungu akwaniritsidwa aliyense akhale wabodza mulungu akhale woona chenjezo masalimo 118 verse 8 ndi 9 akuthawira kwa yehova nkokoma koposa kukhulupirira munthu kuthawira kwa yehova nkokoma koposa kukhulupirira akulu mulungu akuyembekezera nthawi yakumapeto kuti inu ndi ine tithawire kwa yehova tikhulupirire mawu a yehova tisakhulupirire maganizo athu tisakhulupirire maganizo a anzathu anthu a mulungu pamene zinthu zikukhala ngati ziliko bwino pang'ono tingathe kumalimbikitsana mitima koma zinthu zikadzayamba kuvuta aliyense akuti mphenzi ikagwa aliyense amatani amagwira mutu wake aliyense amafuna kupulumutsa moyo wake chaka ichi cha 2022 anthu a dziko lapansi achitchula mu chizungu akuti has been termed apocalyptic apocalyptic mawu amenewa akutanthauza chani akuti chaka cha 2022 ndisanafotokoze mawu amenewo ndimafuna mudziwe yakobo 2 verse 19 akuti ukhulupirira iwe kuti mulungu ali mmodzi uchita bwino ziwanda zikhulupiriranso ndipo zimatani zinthunthumira satana amadziwa mawu a mulungu mmadziwa yes koma inu ndi ine timaona ngati satana sadziwa chani mawu a mulungu ndi timasewera naye ndimayankhula mawu kunena kuti no satana si mbuli in fact wina akuti satana ungathe kumpasa mayina onse koma usayerekeze kutcha kuti ndi mbuli ndiye kuti sukumudziwa ndani satana the devil is not a fool the devil is not a dull scholar now inu ndi ine chifukwa kuti ndili ndi phd ndili ndi masters ndili ndi experience ya 40 years ndimaona ngati kuti ndingathe kumudoja satana anthu a mulungu ambiri adzazindikira too late satana wakhala alipo over 5000 years inu ngakhale zaka 100 simunatani simunakwane satana amawerenga baibulo amadziwa ulosi ndipo amadziwa kuti ulosi uwu wasala pang'ono kukwaniritsidwa ndipo amazikonzesera ndi inu ndi ine amene timayenda mwachimbulimbuli ngakhale tili ndi baibulo mawu a mulungu otisogolera tsoka ilo timanyoza mawu amene amene akutisogolera ndi kuyamba kuyendesa moyo wathu ndi maganizo athu ndi nzeru zathu ndi sukulu yathu ndi zoyankhula abusa zoyankhula atsogoleri zoyankhula azathu zoyankhula banja lathu ndife anthu atsoka mawu a apocalyptic mukawapeza mu noah webster advanced dictionary akuti mawu amenewa amakhala akutanthauza kapena amakhuzana ndi zokhuzana ndi zimene zinalembedwa m'buku la chivumbuluso nawo adziko akugwiritsa ntchito mawu amenewa mawu amene ali a m'baibulo koma namati chaka cha 2022 zimene zichitike si zinthu zawamba akudziwa bwanji mwini satana amene iwo amamutumikira mokhulupirika Satana ameneyo wawauza inu ndine mulungu akutiuza tikunyozera koma iwo sanyozera ayi mu chaka cha 2020 newspaper ina the time magazine idati chaka cha 2022 zochitika mmenemo tukamba 2020 zikhala zokwaniritsa ulosi tamvani in newspaper the guardian newspaper imeneyi so mu May kunali msonkhano wa, wa akuluakulu oyendetsa dziko lapansi nawo dziko silimangoziyendera ayi alipo amene amaliyendesa ndipo amakhala ndi misonkhano namakambirana apresidentiso anapitanso kuti amati ku davos ku switzerland msonkhano wa world economic forum so newspaper ikuti so pali nkhondo imene ikuchitika lero sitikamba za nkhondo komano chifukwa cha nkhondo yochitika imeneyi tamvani awa akulemba ndi achikunja akuti nkhondo imeneyi ikuchitika ku ukraine ndi akuti ino ukraine war weighs heavy as apocalyptic mood shrouds davos ndawo ichi nchizungu amene mumaziwa chizungu mungathe kumvetsetsa mawu amenewa akuti mu msonkhano uwu wa akuluakulu a dziko lapansi mapurezidenti ndi azinzawo aliyense ku msonkhano kumeneku amadera nkhawa za nkhondo koma akuti mmaubongo mwa anthu amenewa kuyang'ana msonkhanowo umaoneka ngati aliyense akuziwa kuti dziko likutani likutha apocalyptic mawu ake ndi amenewo dziko likutani likutha awa ndi anthu achikunja osapembeza masatanist atoibu angathe kuwatchula mayina kuti "Ah, awa timadziwa awa anali anzanga timadya nawo amenewa koma akudziwa kuti dziko likutha inu ndine tidakanyozerabe nitiganiza kuti tingathe kukhala mbali ya satana tikatero tikathana naye tidzapite mbali ya mulungu you cannot trick the devil sindidziwa ngati mukuona akuti ndimafuna muwerenge mawu awa ndi newspaper yomwe ita ndithu akuti mwamba omwe akuti the invasion may have been the beginning of the third world war and our civilization may not survive it so kumsonkhano uku aliyense amati koma nkhondo imene yayambika ku ukraine russia ndi ukraine sitikukamba nkhondo imeneyo tikambabe mawa imeneyi ingathe kukhala kapena kuyambika kwa nkhondo ya dziko lonse lapansi akulankhulawo ndi akuluakulu amene akuziwa mmene dziko limayendera ndiye tamvani akuti koma nkhondo ikangobuka edi momwemo mayiko athu abalalika ndiye mumve olembayi this is the guardian 25 may 2022 akuti others so uyu olembayi akulankhula za zimene zimachitika kumeneko akuti others were voicing similarly dark thoughts some publicly some privately so much akuti so much what

the brink of the precipice akukamba nkhani yanji akuti mmene azikuluakulu aku davos ena amalankhula pagulu ena muka- aka- mukamayenda nawo makolido kumalankhula chapansipansi kuti mm,

kapena kuti zimakhala ngati msonkhano uwu ukuchitika mu august 1939 patatsalanso kanthawi kochepa kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi ya 1939 to 1945 kuti ichitike zimene zinali kumenekoko a president athu akanati timacheza nawo tikanafunsa edi anali konko kuti ndizoonadi zinali choncho akuti aliyense amaoneka kuti akugwidwa tsemwe inu ndine tidakangonjoya anthu a mulungu tamvani may 17 may 2022 bank of england governor This is MSN.com. Sounds apocalyptic warning on food shortages. Tufuna mumvetu mawu amenewo. Uyu ndi gavana wa banki yayikulu ku England uyu. Koma akupereka chenjezo lokhuzana ndi kutha kwa dziko ee koma kukambatu za mavuto a chakudya amene akubwera pa dziko lapansi yesu analankhula sanalankhule analankhula muzamva za njala ndi mbiri za njala koma yesu anati musadere nkhawa kwambiri chifukwa chitsiriziro sichinafike koma ichi nchiyambi cha chani this is the beginning of sorrows pali azimayi muno so leba ikayamba kutiyamba leba imaleka leba silekatu ikangoyamba yatani yesu akuti zikazamba kuchitika izi ndi chiyambi cha leba samalani musayembekezeso mtendere mzimu wa chinenero ukutsambasula kuti mavuto akadzayamba amene ali ndendende okhudzana ndi kubwera kwachiwiri kwa yesu mavutowo sazasiya sazachepa msinkhu koma azingokulirabe kwambiri ndi kwambiri mpaka na yesu kutani yesu kubwera so mufuna muzikokerere mukupanga masamu ndifuna ndikusimikizireni mukhumudwa ndi masamu anu tamvani akukamba cnbc news akuti ku britain anthu chimene achita chifukwa cha mavuto a njala akuta akusankha kuti ngati timadya katatu tiyamba kudya kangati kawiri mwinanso kangati kamodzi kuti mwina tingathe kudyako masiku ochulukirapo akuterotu akuti skipping meals and shrinking portions brits are being warned of apocalyptic food price rises ndifuna mumve mawu aja uku amakamba za apocalyptic food shortages koma kuti ngakhale mitengo makweredwe ake ndaulosi okhaokha tiona akuti anthu oposa pa anthu 5 ena aliwonse anthu oposa 4 ndi ndi anthu angati amenewo koma kuti more than 4 in 5 people in the uk are worried kuti sizili tani sizili bwino more than 25 percent akuti mm,

2022 ndiye ndiwerenge mawu awo akuti there isn't going to be enough food for everyone this year akuti chaka chino sikukhala chakudya chokwanira wina aliyense mumve mawu a mulungu amene akulankhula kwa anthu a dziko lapansi awo akuti ambiri akhala kuchenjeza kuti nkhani ya chakudya mu 2022 kupita kusogolo ivuta kotero kutino tisadikire kutino kodi ivuta liti chifukwa yafika chani yafika kale akuti millions upon millions of people around the globe will be desperately hungry but what we are experiencing right now is just the tip of the iceberg because things will be so much worse by the end of what 2022 zinthu zifika pamponda chimera zimene zikuchitika pano ndi tiziduswa anthu a mulungu mu msonkhano umene unalipo mu May china chimene anakambirana mavidiyo ake alipo akuti are we heading for a global recession and if so how concerned should we be kodi dziko lapansi this is world economic forum 24 may 2022 si zakalezi kumene kunali president athuko amakambirana kodi dziko lapansi likuoneka kuti likusesereka kuti likumane ndi mavuto azachuma now sakunena kuti e kapena ayi akuti koma zukhala ngati ndi choncho nde funso kutino ndiye zitikhuza bwanji mukawerenga article imeneyo pa world economic forum akuti iyayi mawu akuti recession tisamatchuletchule chifukwa amachitisa anthu mantha ati tizingoti banana zimene amanenatu iwo chifukwa tikamati recession anthu ambiri amachita chani amachita mantha anthu a mulungu ndifuna mudziwe dziko lapansi chimene chikubweretsa njala ndi zinthu ziwiri chakudyacho chasokonekera chifukwa cha nkhondo chifukwa cha nkhani za nyengo koma ngakhale chuma cha maiko ambiri pa dziko lapansi chikutani chikusesereka ngakhale chuma cha malawi zoona zaboza zoona ndiye mukuganiza kuti zibwerera tadikirira akutiuza a world economic forum this is 23 june 2022 zapompano izi akuti research from 44 countries shows levels of rising inflation across the world akufufuza akuona mayiko akulu akulu so mayiko ndi amene onse ali apawo ayika ndandanda wa mayiko awa pamenepa europe yense ali pati? ali pamenepa america ali pompa china india japan south africa maiko onse okhala ndi maina awo united kingdom aliyense ali pamenepa akuti chuma cha maiko chikutsetsereka zikupangisa moyo kukhala wovuta ku ghana 29 June 2022 Al Jazeera protest over economic wars enter second day in Ghana anthu ali munsewu He, he, he. chifukwa cha chani mavuto azachuma uku nku Ghana uku nku chani Pakistan business standard PTI supporters stage nationwide protest against inflation. Mavuto azachuma sakutani anthu a Mulungu sakulongosoka ku Sri Lanka achita kuika state of emergency kuti aa date time this is April 2022 uku nkuchani ku UK thousands march in UK to demand action on inflation. Now zinthu izi ngati sukuzidziwa bwino uona ngati kuti ino ndi vuto la achakwera koma mapresidenti tikuwaona maiko tikuwaonawa ndi vuto la munthu mmodzi limeneli nde ndi vuto la ndani dziko ili now akamati reserve bank ali ma reserve bank muno koma ndizoti ntani ndafunse sandiyankha akamati reserve bank dziko lina lililonse kuli banki yayikulu banki imeneyo ndi ya ndani reserve bank of malawi ndi ya ndani ya boma boma la ndani boma la malawi ku reserve bank ya, ya, ya ku england tikunenayo kuli federal reserve dziko lina lililonse kuli banki yayikulu mukafufuze banki imeneyo si yaboma mukatani mukafufuze uku nkuchani uku ku brussels kwa azunguko Nearly 80,000 people in Brussels protest high cost of living. Anthu ali munsewu. 21 June 2022. Thousands of Argentines protest soaring inflation. Kumeneko kwa Argentina. Anthu ali munsewu. Uh, France 24. Zisizo kutani? Ukunkuchani uku. Ku Malawi. Tough times. mawu abwino amenewo as kwacha devalued by 25 percent akuti ngakhale ku malawi mavuto akhala otani othinana ife kwacha ayitani ayigwesa mwaziona mmene zinthu zikuyendera mmene kwacha yagwa uh, ku salima anthu anali pa msewu times anthu anali pa msewu uku ku salima kumeneko akuti moyo ukudula now zinthu izi muganize kuti dziko lonse chikuchitika ndi chani dziko lonse chikuchitika ndi chani ngakhale mitengo yakuno kukwera a united nations akulankhulawo united nations information service 27 may 2022 food price hikes in malawi ngakhale kwathu kuno akuti zinthu zitani zikwera world bank is projecting a sharp rise akamati sharp mumadziwa tanthauzo lake kusongoka kwakukwera kwa chani si zakunjatu izi nzakuti izi zakumalawi nde inu muziyang'anira choncho paja ndimene timachitira in consumer price pushing more malawians into poverty anthu a mulungu mafuta oyendetsa magalimotofe sitaona amene akwerera ndikalekale kuchoka pa 1.3 kufika pa chani pa 2000 44 mafuta akakwera so ndalama yagwa mafuta ataninso akwera kodi munawerenga kuti kotale wa chizungu akuti sapezeka kota ino munawerenga simunawerenge apezeka ndi wachichewa basi nde akuti chifukwa cha wachichewa 3 months osati 6 months uyo ali naye atsogoleri akuti chifukwa cha akuzala machine koma anena chizungu china chifukwa makotale aja mukaona samapangidwa kuno amapangidwa kunja anena kuti ndalama yakunja sikutani now zimenezi these are indicators yesu akuti kwa mukaona izi musakhale moyo wa ntambasale pakadafunda padatani anthu a mulungu mafuta akwera then tikudzaona zinthu kukwera awa ndi mabasi awa ife opita ku lilongwe kupita ku mzuzu pano ali pa 20000 ndizona mwana 15000 mzuzu to blantyre 32000 Ba- nyu- basi tu iyi iyi 32000 kuchokera pa 20 ukanenera mwina 18 tili pachani na zimenezi mungoziyang'ana fertilizer ali pabwa mujanu anali pabwa anali kandi fo- anali bwa anali 40 chakuti 1000 lero ali pabwa 73 January nthawi yolima July sitikulima fertilizer angotani sharp rise atiuze mafuta ophikira buledi kumachani kumatipasa chidwi anthu a mulungu ndi kwathu kuno chimanga mukudziwa kuti kumpoto kuno ambiri sinakolole mwina simukudziwa ife timakolola mochedwerapo chimanga chidakali munda pitani pansika mukafunse chili pa bwanji thini 7000 tikati thini ndi 20 kg kuno ngakhale nthawi ya njala okay osa nthawi ya njala zinthu zonse zikakhala bwino koma nthawi ya Disemba sinamvepo thini ndi pa chani 7000 koma lero chimanga chili munda thini ndi pa 7000 mvula idakali pompo anthu a mulungu soya yense ali pa 18000 nthawi yotani yokolola 20 kgs mtedza unali pa 22 wangotsika kufika pa 18 ndipo ukhangati waima ufuna uzitaninso anthu a mulungu ndifuna timve zimene mawu a mulungu akulankhula zinthu izi zisachititse mantha nkomwenkomwe ungazisinthe ngati ayi it is apocalyptic zikukwanitsa ulosi nthawi ya ulosi ikakwana olo utapanga china chilichonse chitheka dziko lonse lapansi chifukwa ndi ulosi aliyense akulira mofanana akuchita kutiuza 23 May 2022 ku Malawi awa Save the Children akuti no aMalawi 5.4 million ali pa chiopsezo cha njala a third of Malawi's population is on the brink of extreme hunger global food catastrophe taona nkhani ya zakudya so munthu tiyeni ma transport akwere mafuta akwere magalimoto tipakira koma chakudya chikwere ndipo chisowe tipakira mimbazi anthu a mulungu tikuyenera kusamala ndi kudzikonzekera mulungu akuti sindidzachita kanthu ndisanaulule zinsinsi kwa ndani kwa akapolo anga chifukwa mulungu safuna iwe ukhala wokhulupirira baibulo kulira mofanana ndi anthu achikunja mulungu safuna zimenezo koma tsoka ilo chifukwa chakunyozera ambiri ngakhale tili muno tilira mofanana ndi dziko lapansi nitiganiza kuti tini ndalama usiku wake umakhala umodzi umene amalengeza kuti ndalama yatani yagwa tsoka ilo ndalama isili m'nyumba ili kuchaninso ku banki alipo amubanki muno mwafunse atati alengeze pano tili kutchalitchi uno kuti ndalama yagwa ndiye uthamange funa usunge sabata ndingodika sabata lilowe upite ku atm ngati ukapezako chani ukangoona atm closed atm closed atm closed kuthamanga mawa kuthamanga mande ukamva banki chani closed Ah, ah atsogoleri akutiuza zikumatani wiki yonseyi zikhala choncho kumene ziti maitemu ambiri sakumagwira ntchito wiki yonseyi now almost every month end maite amwe ambiri samagwira ntchito now simumadziwa chifukwa aliyense kapena anthu ambiri ali pakaganyo walandira kandalama pena pake ndale safuna akatenge ndalama ndalama zimakhala mbanki muja sizikwanira wina aliyense amene anakaikako ndalama zake ngati simukudziwa so ena anakangongola 10 biliyoni koma iwo anasungisako 500 miliyoni so 10 biliyoni anatenga kuti abanki amapanga ndalama amasunga ndalama zanu so achakungongolangongola inunso munakangongola konko simunafunse kuti ndalama ya ndani so a banki ali ndi chinsinsi chimene amadziwira ndiye ikakwana month end amati aa aliyense akathamangira uku banki titseka mawa iyi ndi amati network yagwa network yagwa akakuchedwetsa wina agive up kuti "Ah, sinditenga lero ndidzatenga mawa eya afuna pati anthu a mulungu taona za madyedwe yesu akuti odala ndi amene amva nkutani nkuchita cholinga sikukuopsezani koma kunena zimene mawu a mulungu anena zimene tawerenga kuti zochitika kumapeto zizasausa moyo zochitika kumapeto zizabweretsa mantha zochitikazo uli ndi ana 6 mmene chimanga chikukwerera iyo kudikira ukalandira ukagule chimanga ukalandira ukagule chimanga zigwira mtauni ukhalamo mawu a mulungu amaoneka ngati opusa kwa mawu a mulungu sotani sopusa inu ndine sitingakhala kuchenjera kumposa mulungu tione mbali yomaliza kusinthika kwa mayendesedwe a chuma tawerengani Yakobo 5 verse 1 mpaka na 3 tukamba za nthawi yakumapeto ndi cholinga choti anthu a mulungu ena ife tikuyikamba nkhaniyi koma tisanakhazikike ndi kusimikizika tidakagwederabe tidakakayikabe mapulani athu ndi apatali ndimafuna tiabweze ndi kukhazikika pa mawu a mulungu ena ife tikukayikira zingakhale zona dziko lingathe ndikuganiza kuti mmene taonera dziko lonse lapansi chuma chikutsetsereka aliyense akukamba za mavuto ofanana this cannot be mere coincidence china chake chikuchitika kwina kwake tatiwerengereni yakobo chapter 5 verse 1 mpaka na 3 tione mbali yomaliza ya zachuma kwa lero tingoona zinthu zokhala ziwirizo tatiwerengereni tapaseni maikrofoni ache achuma ouma mtima atsutsidwa verse 1 nanga tsono achuma inu lirani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu akudza pa inu chuma chanu chaola ndi zovala zanu zajiwa ndi njenjete golidi wanu ndi siliva wanu zachita dzimbiri ndipo dzimbiri lache lidzachita mboni zoneneza inu ndipo zidzadya nyama yanu ngati moto mwadzikundikira chuma m'masiku otsiriza taonani mphotho ya antchitowo tathokoza ndimafuna 1 mpaka na verse 3 akukamba za achuma ine sindikukamba za achuma ndikukamba za chuma mavesi awa akutionesera kuti nthawi yakumapeto verse 3 akuti you have heaped treasure together for the last days ndi tsoka kusunga chuma nthawi yachani yakumapeto chifukwa udzalira ndipo umalira usiku wake umodzi ndipo umalira popanda wokutonthoza chifukwa umakhala moyo wozifinya kuti mwina ndipange icho ndipange icho chuma chonse chasesereka chapita kwawo akuti wachuma alira kulira koopsa chifukwa wazikundikira chuma masiku otsiriza ndiye kuti ngati wachuma akulira masiku akumapeto chifukwa wazikundikira chuma ndiye kuti chumacho chikuyenera kubalalika nthawi yakumapeto zoona zabodza zoona akadalira bwa zonse zikuyenda bwino so kumapeto tikuyembekezera tikaona chuma chikubalalika modabwisa tiziwe kuti aa china chake sichikutani sichikuyenda bwino so sititenga chinthu chimodzi kunena kuti mmene chikuyendera ichi dziko likutha koma tikuona ichi tikuona ichi tikuona ichi tikuona ichi ndiye tikuona zonse tikuti aa no zonsezi sizingangochitika china chake chikutani apa chikuchitika anthu a mulungu jp morgan chief executive this is june 1 2022 this is the new york post

koma chili chimkuntho chakubalalika kwa chuma chikutani chikubwera now jp morgan ndi mabanki olemera akunena kuti no mabanki akuluakulu mwinanso banki yaikulu kwambiri ya ku america osati ya boma koma za wanthu ndi awo so chief executive akuti mm, sikukuoneka bwino kusogoloko now time magazine adatiuza so okhulupirira satana amakhala okhulupirika akalandira uthenga amauza anzawo kuti ataninso nawo akonzeke adalankhula mu 2020 this is the time time.com mukafufuza mukazipeza izi anati nde mumve now that was october 2020 akulankhula mawu ndi ndifuna mumve chizungu chimene akulankhula apa akuti it's 2023 here is how we fixed the global economy inu amene mumamva chizungu izi akuzilemba mu 2020 koma akuti it's 2023 here is how we fixed the global economy akutanthauza chani ndikuti chuma chikuyenera kutani so mmene ali mu 2020 nthawi ya covid anaona mmene zinthu ziyendere ndiye akunena kuti so akuyerekeza kuti ali mu chaka cha 2023 ndiye akuyang'ana kumbuyo ndiye kuti mmene chuma chinayamba kubalalika mu 2020 chinapeza kuti chinaseseleka chinasesekeratu ndiye tinayamba kuchikonza chuma chija so tafika mu 2023 tikuyang'ana kumbuyo tikuona kuti ah, tinali mavuto akulu bola ko pano zimene akulankhula apa uno ndi 20 chani 2022 nkhondo ili mkati mawa tikamba za nkhondo imaoneka ngati nkhondo itha posachedwa koma kuti nkhondoyo mwina itenga zaka koma nkhondoyo ndi imene ikupangitsa mafetereza kutani kukwera anthu a mulungu olembawo analemba za kubalalika kwa chuma chuma chikuyenera kubalalika chifukwa kukubwera mayendetsedwe anyowani achani a dziko achuma ulosi unatiuza zikuyenera kuchitika so amalemba ni mkulu ameneyi ndiye tifuna tione kodi mmene chuma chikuyenera kusinthikira chisinthika motani ndizoonadi chuma chisinthika so apa timvera ka video pang'ono uyu ndi president wa ku seychelles somewhere ka cha mu february ka march kunali msonkhano umene amautchula world government summit msonkhano woona za mayendesedwe a dziko koma zooneka kuti mayendesedwe a dzikowo akufuna asinthike ndiye timva anthu awiri akulankhula
weaponizing money. Weapon as money, money as a weapon system.

chifukwa tikuona zatsogolo moti mmawa uno mu msonkhano wathu panali mutu wa new world order uku kunali kwa mapresident ndi anthu oyendetsa mayiko apa ma, ma, oyendetsa dziko lapansi ndikutino nkhani itangofika pa new world order eya aliyense anagwedezeka koma palibe kuchitira mwina chifukwa nkhani ya mayendesedwe atsopano a dziko lapansi akhuza ndani wina aliyense ndiye timumve ku msonkhano omwewu nkhani zokhuza ndi chuma ndi mayendesedwe anyowani a dziko lapansi Weaponizing money.

And the new one, the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of
akulankhula mu msonkhano omwewo kuti tikamakamba za kuyendetsa kwa dziko chinthu chimene chili chachikulu kwambiri ndiyo ndalama so pamene tikukambirana za new world order kapena za world government summit world government dziko limodzi mayendetsedwe atsopano akulankhula mzimayi uyo kuti ndifuna ndinene motsimikiza kuti mmene zikuyendera pa dziko lapansi chitsimikizo chonse chilipo kuti tikusiya tsopano mayiko akusiya mayendesedwe a chuma amene tikuwadziwa pano ndipo akubweretsa mayendesedwe a nyowani ndipo mayendesedwe a nyowaniwo ndi a digital ndalama yosatani yosagwirika

World Economic Forum pushes cashless society, central bank digital currencies. Konkuja kusonkhano kuja akuluakulu onse anali kumeneko ndipo anati tsopano tikuyenera kuchosa ndalama yogwirika aliyense akhale ndi ndalama yosagwirika zonse zikuchitika chifukwa chani satana wawerenga ndipo akudziwa kuti no kukhala ngati mulungu andipatsa permission tsopano satana sachita zinthu popanda chani permission ya mulungu adafuna kuti amugwiregwire yobu anamkwanisa sizinatheke satana adati ambuye yobu sindingamukhudze mwamuyikira chani mpanda tachotsani mpandawo ndiye mulungu adati ndachotsa mpanda tsiku lomwelo antchito amachita kupasirana uyo akubweretsa uthenga uwu kuti ah, moto wangogwatu chuma chonse chapita ng'ombe mbuzi zapsa asanamalize wina akubwera mphepotu ana nonse atani afa no zilipo zinthu zina tingathe kuzipempherera mulungu angathe kuzisintha koma ngati ili nthawi yakukwanitsa ulosi olo musale kudya sizitani sizisinthika and mmene ndikuzionera ine zinthu mmene baibulo likutambasulira ndikuona ngati kuti no mulungu wapereka key chifukwa dziko lapansi lasankha kupandukira yehova ndiye mawu a mulungu akunena kuti mulungu akaona kuti no anthu asankha adzawasiya pansi pa ulamuliro wa iye amene amusankha and zikuoneka kuti nthawi yake ndino so onse okonda mulungu akuyenera kukhala pa chivuto tsopano ndalama imene ikubwera imene pano akuitchula central bank digital currency so dzina lake angolitchula limeneli itokhala dola yomweyo kwacha yomweyo koma ndi yosiyana ndi ndalama ya pano ku america This is March 26, 2022, The Hill. Biden is planning a new digital currency. Here is why you should be worried. Akuti ngakhale ku America, a president asainira lamulo amati executive order imene akuti that was March anasainira lamulo limenelo ndi adati miyezi 7 ikamatha madepartment atatu the treasury department office of the attorney general and the federal reserve ituluse lamulo la mmene ndalama ya America yosagwirika m'manja izayendere koma pali nkhawa nkhawa ikubwera chifukwa cha tamvani why the digital dollar nchifukwa chani ndalama yosagwirikayi ili yoopsa so akulankhula apa cha mmene ndalamayo idzakhalire ndi mayendetsedwe ake the roll out of a traceable and programmable digital dollar in the us is being fast tracked

oh akulu aja ndalama chasanagwirisebe ntchito kufikira pano azidziwa ndalamayo ndalamayo ayichita program mmene mpamba ukangoiponya mapini pini angapo umazangomva tatani tatseka kuimba foni ati tabwerani kuno chifukwa tikukayikira kuti mwina ndinu wakuba nde mubwerese id yanu ukapanda id ikuyendera bwa ndalama zikhala momwemo iya koma ndalama ndi yangatu ati ayi so ndalamayo ayichita program munjira yonena kuti tipite pasogolo apa akuti the issuer has control over how it is spent by the recipient amene wakupasa ali ndi mphamvu yokuti no mmene ndalama yongayitani ungayigwiritsire ntchito olo sikuoneka apa akuti akupitiriza apa programming could become a key feature of any future central bank digital currency in which the money would be programmed to be released only when something happens so ndalamayo munthuyo akakupasa ndi akuuza akuuza tingopitiriza kuwerenga apa akuuza kuti cha akuti one potential use could be control over benefits payments okay

chuma chikuyenera kugwa zinthu zikuyenera kukwera pakuyenera kukhala kubalalika ndiye tizamva kulengeza kuti pano aliyense atenge foni yake akachite download application ina yake pa intaneti ya boma ndipo ukangochita download ungoika ID yako basi m'menemo muli ndalama ungathe kukagulira chakudya ungathe kukagulira chakuti ungathe kukagulira chakuti ndipo ndalama yake ikuyambika mnjira iti imeneyo so ndalamayo azinena kuti ndalama imene tayika umu ndiyongogulira sopo ndi chimanga ndi ndiwo bonya so tanena zinthu zitatu izi ufuna ukamwere ndalama sikatheka kutani kumwereka ufuna upangire transport ndalama itani ikana upita apa basi nini ndalama umu o ta- ta- ta- ta- tatitumizire pini te te te te tayika pini yako ndalama yokanika kutani kutuluka ndi ndalama imeneyo ikubwera imeneyo anthu a mulungu pope calls for new economic order papa ali kuchani ali kuseri kwake chifukwa Ulosi udati sazakhoza kugula kapena kutani kugulitsa kufikira yekhayo amene ali ndi lemba la chani la chirombo ife tidati azitheka bwanji a Chilima akulankhula 2021 chilima asks sadc countries to transition to digital economies a Chilima as a vice president kunali sadc nthawi imene ija adati tsopano ife akuluakulu tikuyenera kupitanso ku ndalama yosatani yosagwirika chifukwa aliyense akulowera kuti akulowera kumeneko Will we see, this is May 2022, I think, will we see a cashless society by 2023? Now, atolankhani akamalemba muzichenjera nawo. Samangolemba za m'mutu. A Time magazine anati it's 2023 here is how we fix the global economy. So a, a Time magazine akuoneka ngati kuti tikamafika mu 2023 chidzakhala kuti no- m'mbuyomu chuma chinabalalika ndiye anachikonza makonzedwe awo ndiye tili mu 2023 mayendesedwe anyowani achuma ndi a nyuzipepala 2023 chayandikira ayamba kufunsa mafunso khala ngati kuti sakudziwa chimene chikuchitika akuti will we see a cashless society by 2023 samalani atolankhani usanayambe kulengeza zinthu mumapita ku meeting mumadziwa yes usanayambe kulengeza za covid amakuitanani ndi kumakuuzani nzizungu zake so chizungu cha covid chikuyenda motere chikuyenda motere chikuyenda motere mukaona izi kulengeza kwake ndi uku aliyense amalengeza zotani zofanana pa dziko lonse lapansi atamakhala ngati machurch clerk awaitana ku briefing ngati aliyense azipanga zake mpingo uyenda tamvani a cashless america by 2023 ni mafunsotu South Africa is going cashless. Akuti kodi tiona dziko losakhala ndi ndalama m'manja pofika 2023 Ah, kodi pofika 2023 america ndalama sionekanso mafunso amene akuwafunsa amenewo akuti dziko la south africa likukhala ngati nalo ndalama layamba kuitani kuitaya is south africa moving to a cashless society a ndi ma newspaper osiyanasiyana

kupita ndi ndalama mthumba akumalemba kuti no cash not accepted sitikulandira chani ife ndalama sitikulandira ndalama sitikulandira ndalama ngakhale kugula zitumbuwa sakulandiranso chani ndalama akuti china chilichonse ukuyenera kukhala ndi foni ndipo utani ndalama izingochokera mu foni palibe aliyense amene afuna kutenga ndalama m'manja chivumbulutso 13 verse 16 ndi 17 ndipo chichitika kuti onse aang'ono ndi aakulu achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo ndi kuti munthu sangakhoze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake kotero sinzosadabwisa kuti chuma cha maiko onse chikukhala ngati chikutsetsereka chifukwa chuma ichi chikuyenera kutani mayendesedwe awa akuyenera kuchoka chifukwa nthawi yafika tsopano kuti ulosi ukuyenera kutani kukwaniritsidwa mmene akubweretsa mayendetsedwe anyowani achuma akubwera ndi malamulo akukamba za the green economy chuma chimene chisamalire chilengedwe osati chuma chawambawamba chimene tikuchionachi pamenepo mpamene ulosi ukwaniritsidwa kuti ngati udzakane sande amene ungadzakane sabata koma ayi ngati ungakane chani sande atayikhazikisa mokakamiza kuti aliyense apembeze siku la sande iwe nukana azati suzagula kapena kutani kugulisa pamene anthu a mulungu tikuona maiko onse pa dziko lapansi so chifukwa satana wapasidwa mwayi chuma akuyenera kuphwanya chuma chonse

koma tikunena kuti no ndi mayiko ndi mabungwe amene ulamuliro wawo ndimene apapa akuzionera zinthu aliyense amene akuziona somotani mofanana akuti chilengedwe chikuonongeka kotero tikuyena kukonza chilengedwe koma chilengedwe chikuonongeka chifukwa cha ndalama nde ndalama iyi tisinthe mayendesedwe ake anthu a mulungu yesaya 24 verse 4 dziko lilira nilifota dziko lilefuka nilifota anthu omveka apa dziko ataninso alefuka ndi pamene dziko lapansi lafika sopano dziko silipitirira mungathe kulikonda koma dziko silitani silipitirira zizindikiro zikutiuza kuti dziko silipitirira ndipo zinthu zikuyenera kukhala momwemo mawu a mulungu pomaliza 2 petro 1 verse 19 akuti ndipo tili nawo mawu a chinenero okhazikika a more sure word of prophecy akuti amene tichita bwino powatani powasamalira if we take heed tikawamvera tichita bwino chifukwa mawu aulosi amakhala ngati nyali yowunikira malo anchani amumdima zimene satana akuchita pansi ulosi umakavumbulusa kuziika pa mtunda ndi akuti tichita bwino inu ndi ine tikamvera tikawasamalira mawuwo kufikira nthanda ikauka m'mitima mwathu kufikira yesu akabadwa m'mitima mwathu kufikira tikakwatitsidwa ndi yesu khristu koma tikanyoza mawu a ulosi tikautenga ulosi ndikuyamba kuumvesesa maganizo athu ndikuyamba kutanthauzira zimene ife tikufuna nkumati sizingachitike ndife anthu atsoka masana ano ndi pemphero langa kuti tisimikizike pa chimene tikuyenera kuchichita mulungu akamulankhula munthu kawiri kapena katatu amamutani amamusiya na inu ndine pamene mulungu akutipasa mwayi kuziwa zimene zikuchitika mu dziko lapansi zimene zikubwera nkuzilondoloza ndithu kuti zikuyenda momwemo koma ngati tinyozere mawu a ulosi amenewa akuti mulungu adzachosa kuwalako ndipo kuwala kumene kuli mwa ife kudzasanduka chani mdima ndipo mdima wake udzakhala waukulu odala ndi amene amva mawu aulosi nawasamalira nakonza moyo wake naona waima motani naona ubale wake ndi yesu uli motani osaganiza za chipembedzo za mpingo koma kuona ubale wake ndi mulungu uli bwanji osayang'ana zawo zawo zawo koma kuona ubale wake ndi mulungu uli motani naona kuti no ubale wanga ndiukonze motere ngati mulungu wandipasa chenjezo ili ndisakhale mosasamala ndisakhale mwachibwana ndisanyalanyaze ndiyamike mulungu ndikonze moyo motere ndikonze moyo motere kuti ubale wanga ndi mulungu ukhale bwino kuti posachedwa pamene akudzutsa gulu lalikulu kuti lipite ku dziko lonse lapansi mwina inu ndine tingazapezeke mu gulu limenelo ngati chimenecho chili chisankho chanu chisimikizo chanu kuti mufuna mukhale mbali ya mulungu mukhazikike ku mbali ya mulungu ngati panali zina zotangwanisa zina zochechemesa mukupanga chisimikizo tsopano kuti izi ndikuzisiya maso anga ndiyang'ane chisogolo osacheuka kumanja kapena kumanzere koma ndiyang'anebe kumwamba chifukwa kuti pakuyamba kuchitika izi mutani muweramuke mutukule mitu yanu muyang'ane kumwamba chifukwa maomboledwe anu ayandikira ngati chili chisankho chanu tiyeni tigwade kuti tipemphere atate wathu inu amene mmakhala kumwamba akulu ansembe afarisi maelders adadziwa za ulosi wakubwera koyamba kwa khristu yesu chifukwa adafotokoza bwino ndithu pamaso